Hi a chairde, thosnaigh na fadhbanna ansin nuair a d'imigh mé ar ais isteach sa scoil so táimid ar ais agus anois tá mé, mar a dúirt mé, chun na duaiseanna don chomórtas a thabhairt daoibh, trí dhuais álainn le haghaidh Lá Líníochta nó National Drawing Day agus táimid an-bhuíoch ar fad de Mhúinteoir Áine as ucht an obair a dhein sí. de phiocadh trí duais agus an tseachtain seo in all Khan's Books we're delighted with all of the Khan's Book vouchers we were able to send out ach toisc gur comórtas ealaíne a bhí ann táimid anois ag dul le duaiseanna ealaíne an tseachtain seo so beidh na dearbháin ag teacht an tseachtain seo ón Art and Hobby Shop i gCill Chainnigh agus beidh tú in ann dul agus féachaint orthu siúd. Tá cúpla duine ag teacht ar ais anseo so b'fhéidir go bhfanfaidh mé cúpla nóimeat go dtí go bhfuil daoine ar ais anseo ag féachaint arís chun na duaiseanna a fhógairt mar tá siad san ana-thábhachtach ar fad. So tá Róisín Purcell ar ais, tá Vinny Ó Sé ar ais, daoine sa tigh sin, Claire McKenzie ar ais, Elaine Ní Ghadhra ar ais agus fanfaimid b'fhéidir cúpla nóimeat go dtí go dtagann gach duine eile suas ansin. so tá mé, b'fhéidir, chun tosnú idir an dá linn. Hi Múinteoir Lee Slate Tá Múinteoir Lee Slate istigh agus tá Sorcha Ní Mhurchú, tá daoine sa tigh sin ag teacht isteach chomh maith agus Aaron Mackey ar ais ag féachaint agus roinnt daoine eile. So a luas go bhfuil cúpla duine eile istigh raghaimid ar ais chuige. Tá mé chun dul go dtí na breithlaethanta anois agus na breithlaethanta tábhachtacha atá inár scoil a lua inniu. Hi Múinteoir Proinsias ar ais, tá Nicky Rice ar ais ag féachaint agus tá mé chun tosnú, tá mé chun tosnú is dócha seachtain ón tseachtain, tseachtain seo caite agus luaigh mé na daoine seo cé go bhfuil cuid acu luaite agam cheana féin. So tosnóimid ar an darna lá déag de mhí Bealtaine agus táimid chun breithlá shona beagáinín déanach a rá go dtí A. de Paor i rang a ceathair, Múinteoir Niall. Táimid chun breithlá shona a rá le Grace Ní Mhurchú sna Naíonáin Bheaga de Mhúinteoir Ruth. Táimid chun breithlá shona a rá, luaigh mé an fear seo cúpla nóimeat ó shin, tá sé dhá bhliain déag d'aois, sin é Ruairí Ó hAnnracháin i rang a cúig, Múinteoir Neasa agus Múinteoir Maria. So, breithlá shona duitse. Jamie de Cnoc, Ceapaim gur luamar é sin cheana féin. Tá, bhí Jamie trí bhliain déag d'aois ar an darna lá déag de mhí Bealtaine agus maith thú Jamie. Bhí Emma Ní Mhórdha, bhí sí dhá bhliain déag d'aois ar an tríú lá déag. Bhí Eva Ní Coinn. nó Eva Nic Coinn, i rang Múinteoir Sylvia, bhí sí dhá bhliain déag d'aois ar an tríú lá déag, ansin bhí Lee Ó Leathlobhair Faoláin sna Naíonáin Mhóra ag Múinteoir Deirdre agus Múinteoir Síle, bhí sé siúd seacht mbliain d'aois ar an cúigiú lá déag. So, breithlá shona duitse, Lee, agus Séamus Ó Dálaigh i rang a trí, Múinteoir Fiona agus Derval, Bhí sé siúd deich mbliain d'aois ar an séú lá déag agus bhí Charlie Mac a' Bhaird, Rang Naíonáin Mhóra, i rang Múinteoir Deirdre, bhí Charlie seacht mbliain d'aois ar an séú lá déag. Ansin téimid ar aghaidh go dtí fear mór, an chéad fear gur tháinig Mamaí nó Daidí isteach ar maidin chun na leabhair a bhailiú, i rang a sé, Múinteoir Sylvia, Seán Ó Ceallaigh Ó hÓgáin. So breithlá shona Seán Ó Ceallaigh Ó hÓgáin, bhí sé sin ar siúl ar an naoú lá déag. Ansin, cúpla lá ó shin, Róisín Bass, mar a dúirt mé, peileadóir, cailín ard istigh i rang Múinteoir Maria T agus Múinteoir Aisling, rang a cúig, comhghairdeachas duitse, bhí tú dhá bhliain déag d'aois a Róisín. Agus Éabha Ní Fhearchair, chonaic mé Daidí ar an rothar inné, deir, bhí tú ar an rothar, bhí Éabha, Bhí sí aon bhliain déag d'aois ar an 20ú lá agus sin cúpla lá ó shin chomh maith. So breithlá shona Éabha. Bhí Hugh Ó Bulgúir sna Naíonáin Bheaga le rang Múinteoir Ruth. Bhí sé siúd sé bhliain déag ar an 21ú agus ansin bhí Jack Ó Rónáin, sin inné an ea? Jack Ó Rónáin, brón orm, inniu Jack. So lá breithe shona inniu do Hugh agus Jack Ó Rónáin i Rang a Cúig, Rang Múinteoir Maria T agus Aisling, comhghairdeachas mhór duitse, Múinteoir Ruth tagtha ar ais ansin, Múinteoir Maria tá sí ag rá, tá súil agam go bhfuil gach duine go maith i mo rang agus deireann duine éigin i dtigh Sinéad Toomey deireann siad Hi agus tá Múinteoir Ashley ag féachaint so raghaimid ar aghaidh ansin go dtí amárach agus tá cailín agus buachaill ana speisialta go bhfuil breithlaethanta acu amárach. An chéad cailín, cailín mór Ballyhale, ins an scoil seo tá Jessica Ní Sheanáin, nó Jessica Shannon, tá sí chun a bheith ocht mbliain d'aois amárach agus deirimid comhghairdeachas le Jessica i rang a haon, rang Múinteoir Máire Ruth. Agus ansin MJ Ó Murchú sna Naíonáin Bheaga, rang Múinteoir Maria D, beidh sé siúd sé bhliain amárach. Agus beidh Amy de Bhál, breithlá an-speisialta ag Amy, tá sí chun a bheith ocht mbliain amárach agus í i rang Múinteoir Máire Ruth, Rang 1. So, maith thú Amy. Agus tá ceann eile amárach chomh maith, an-chuid breithlaethanta amárach, Molly Ní Phuirséil i rang 6, Múinteoir Sylvia, tá sise chun a bheith 13 bliana déag tá déagóir eile againn sa scoil amárach, tá Molly chun a bheith 13 bhliain d'aois amárach agus guímid breithlá shona ortsa Molly agus táim chun dul ar aghaidh ansin go dtí an 25ú so sin an tseachtain seo chugainn, an Luan seo chugainn beidh Hugh Donnelly nó Hugh Ó Donnaíle i rang na naíonáin bheaga, múinteoir Máise Tá Hugh chun a bheith sé bhliain d'aois, so Hugh Ó Donnaíle, Hugh Donnelly, tá sé chun a bheith. Tá Peter Blanchfield ag teacht isteach agus tá sé go háirithe ag an Tionól, tá sé tagtha isteach anseo chun leabhair a bhailiú. Múinteoir Maria Duggan ag smaoineamh ar na páistí i rang a dó agus a bhí le bheith, ó beimid ag teacht chuige sin i gceann cúpla nóimeant, Múinteoir Maria agus déarfaidh mé cúpla rud speisialta mar gheall air sin. Tá Caroline Clifford ag féachaint, hi Caroline. Caroline. An tseachtain seo chugainn arís, Johnny Ó Cearúil, ar an 26ú lá, i rang na Naíonáin Mhóra, Múinteoir Ivan, Tá Johnny chun a bheith seacht mbliain d'aois. Ciarraí abú! Tá súil n'fheadar bhfuil tú fós thíos ansin? Tá Isabelle Ní Lorcáin i rang a haon, Múinteoir Máire Ruth, Tá Isabelle chun a bheith ocht mbliain ar an 27ú. Tá Lottie, nó Charlotte, Ní Cheallaigh, Ní Ógáin, arís, luaigh mé Mamaí a bhí isteach, tá dhá bhreithlá laistigh de sheachtain amháin ansin, tá sí i rang a trí, Múinteoir Fiona agus Derval, tá sí chun a bheith deich mbliain d'aois, ní chreidim, Lottie, go bhfuil tusa deich, tá sí chun a bheith deich mbliain d'aois ar an fiche seachtú lá, tá JJ Ó Fógartaigh i rang Múinteoir Máire Ruth, tá JJ chun a bheith ocht mbliain ar an fiche hochtú, tá Conchúr Ó Maoileoin, Tá sé chun a bheith aon bhliain déag ar an 28ú de mhí Bealtaine i Rang 4, Múinteoir Niall, agus arís an-obair déanta ag Mamaí Sylvia ansin, obair iontach déanta acu agus Conchúr caithfidh mise tá brón orm a rá leatsa mar bhí d'ainm thuas go mícheart ó thaobh an chomórtas an tseachtain seo caite. Tá sé curtha i gceart ag an máistir anois agus ní bheidh sé mícheart as seo amach. Ceapaim gur ainm Deaidí a bhí mé ag cur suas nó rud éigin. Ansin, Eoghan Ó Muiríosa, Rang 2, Múinteoir Ashley, Beidh Eoghan naoi mbliain d'aois ar an 29ú agus críochnóidh mé ar an 29ú anseo. Tá Alexandra Ní Dhálaigh i rang Múinteoir Sylvia, Rang 6, Déagóir eile sa scoil, tá Alexandria chun a bheith. 13 bhliain d'aois ar an 29ú agus tá Ruairí Mac Floinn i rang Múinteoir Neasa agus Maria. Tá Ruairí chun a bheith 12 bhliain d'aois ar an 29ú. Críochnóidh mé amach an mhí ar an 30ú lá. Tá Noah Ó Riain, rang 4, Múinteoir Cormac, tá fhios agam go bhfuil sé ag féachaint ansin, tá Noah Ó Riain chun a bheith 11 bhliain d'aois agus tá súil againn go bhfuil an Obair ar fad sa ghairdín críochnaithe. Hi Louise, Ruán, conas tánn tú? Tá súil againn go mbeidh tú ag rith i rith beo ag an deireadh seachtain Louise. Tá Ella de Búrca i rang Múinteoir Ivan, beidh sí seacht mbliain ar an 30ú lá de mhí Bealtaine agus beidh Rian Limpkin, beidh sé. 8 mbliain d'aois, i Rang 1, Múinteoir, Máire Ruth, ar an 31ú lá den mhí seo agus sinn ag teacht suas go dtí an deireadh seachtain fada anois. Tá an-chuid daoine ar ais ag féachaint anois agus ag caint fé Muintir Limkin. Tá mé tagtha anois go dtí an comórtas ealaíne agus tá triúr ealaíontóir iontach sa scoil a dhein eh, Ana-obair an tseachtain seo caite do Lá Líníochta nó National Drawing Day agus tá Múinteoir Áine tar éis ephoist a chur go dtí an Máistir ar maidin le na buaiteoirí. Tá trí bhuaiteoir againn. Beidh siad ag fáil dearbháin ón Art and Hobby Shop i gCill Chainnigh chun ábhar ealaíne a cheannach agus beidh siad sin ag dul sa phost. An triúr ag tosnú i dtigh Muintir Limkin An triúr a bheidh againn, tosnaíonn sí le Ailbhe Limkin agus pictiúr álainn déanta ag Ailbhe anseo agus istigh sa phictiúr ceapaim go bhfeicim eilifint, feicim capall, feicim éiníní, feicim na na néalta beaga thuas sa spéir agus an ghrian díreach fé mar atá sé os comhair na Gaelscoile anseo inniu. So maith thú Ailbhe Limkin Duais, Dearbhán Ealaíne ag dul chugatsa, beidh sé ag dul sa phost. An chéad cheann eile, eh tá sé agam ar an leathanach anseo, caithfidh mé féachaint ar na rudaí a scrígh Múinteoir Áine síos dom agus is Aodh de Paor i Rang a Ceathair atá ann agus pictiúr iontach déanta ag Aodh de Paor, ceapaim go bhfuil Aodh chun a bheith ina ailtire nó chun a bheith ina architect amach anseo ná an pictiúr atá déanta aige ná a house on a cliff, teach ar aill nó ar faill agus féachaimis air ansin ana-shaghas space age ar fad agus an faill ansin agus an teach dhá leibhéal ag an teach agus is breá liom na cosa atá ag coimeád an teach thuas agus pictiúr den scoth ansin Aodh de Paor agus beidh dearbhán ag dul chugatsa ansin agus an ceann deireanach, tá 'fhios agaibh go mbeidh an Máistir ana-shásta leis an gceann seo mar seana chara an Mháistir agus ceann de na fir is speisialta sa scoil agus creid é nó ná creid is buachaill sna Naíonáin Mhóra a dhein an pictiúr seo, Tom Ó hArtagáin nó Tom Hardiman, mac le Múinteoir Maria dar ndóin agus féach cén duine atá déanta ag Tom, Níl aon duine ach amháin Uachtarán na hÉireann, Uachtarán Michael D. Higgins, agus é sin déanta go slachtmhar agus go deas ag Tom agus an-ealaín déanta agus tuigim ó Mhúinteoir Maria go raibh Tom ag leanúint na treoracha ar RTÉ School Hub a bhí ann an tseachtain seo caite agus gur thaispeáin an fear ansin go mbeadh gur féidir pictiúirí deasa de dhaoine a dhéanamh. So sin iad na duaiseanna atá againn don gcomórtas, do Tom, do Aodh agus do Ailbhe, beidh bhur dearbháin ag dul sa phost. Táimid an-bhuíoch ar fad de gach uile páiste a sheol pictiúr isteach agus tá rudaí deasa déanta ag gach duine acu agus tá duais tuillte ag gach duine ach ní féidir duaiseanna a thabhairt don scoil ar fad an t-am ar fad. Agus tá leathanach a bhí ag an Máistir imithe ar strae anseo, b'fhéidir go dtiocfaimid air. Tá sé ar ais i mo lámha agam. Tá brón orm, a thuismitheoirí agus a pháistí, tá sé seo beagáinín difriúil ach déanfaimid é ar aon nós. Now, ar an Satharn seo bhí lá an-speisialta chun a bheith ann. Agus ba mhaith liom labhairt go speisialta anois go dtí páistí Rang a Dó inár scoil páistí i ranganna Múinteoir Caoimhe agus Múinteoir Ashley mar thíos anseo díreach cúpla méadar ón scoil bhí sibh chun a bheith istigh i Séipéal Naomh Fiachra ar an Satharn agus bhí an tAthair Roderic, seana chara na scoile, bhí sé chun a bheith ag ceiliúradh Aifreann Céad Comaoineach leis na páistí maidin Dé Sathairn agus luaigh Múinteoir Maria é ansin cúpla nóimeat ó shin agus tá an ceart iomlán aici. Tá súil againn go mbeidh ceiliúradh éigin ar an Chéad Comaoineach á dhéanamh sna tithe ar an Satharn agus táimid, tá na múinteoirí tar éis rud an-speisialta a dhéanamh agus is surprise atá ann so aon duine gur tháinig fear an phoist ar maidin beidh 'fhios agaibh go bhfuil rud éigin speisialta déanta ag Múinteoir Ashley agus Múinteoir Caoimhe. Aon duine? nár tháinig fear an phoist go fóill, níl mé chun an surprise nó an píosa spóirt a loit. So, féachaigí amach do fear an phoist inniu, féach cad tá sa phost, agus is féidir libh, más maith libh, pictiúr duit féin leis an rud atá sa phost a chur ar ais go dtí an múinteoir nó a chur ar ais go dtí an máistir agus taispeánfaimid cuid acu an tseachtain seo chugainn. So, tá brón orainn nach bhfuil an Chéad Comaoineach ag dul ar aghaidh. Ná déan dearúd gur féidir féachaint isteach ar Aifreann an deireadh seachtain seo, tá camera i Séipéal Naomh Cainnigh dos na daoine atá, tá an Máistir ag caitheamh dathanna an chlub sin ar maidin, is féidir féachaint isteach ar an webcam atá i bParóiste Naomh Cainnigh agus Paróiste Naomh Mhuire, so san Ard-Eaglais. Tá webcam ansin agus bíonn an Easpag, an tEaspag Farrell ag rá Aifrinn ansin uair sa tseachtain agus sagairt, ár sagart féin a mbíonn ag féachaint ar, ag tabhairt aire dúinn anseo, an tAthair Richard Scriven atá ar, mar Cathaoirleach ar ár mBord Bainistíochta bíonn sé ag rá Aifrinn ceapaim gach lá. So b'fhéidir ar an Satharn nó ar an Domhnach na páistí i rang a dó Déan cinnte go bhfuil tú ag tiúnáil isteach go dtí ceann de na ceamaraí sin. B'fhéidir go bhféadfadh le Múinteoir Siobhán nó Múinteoir Brian nó duine éigin a rá liom an bhfuil ceamara i séipéal Naomh Eoin don bparóiste sin. Tá a fhios agam nach bhfuil ceamara beo go fóill ag séipéal Naomh Fhiacre nó séipéal Naomh Pádraig anseo. Bhíos ag féachaint ar an tAthair Dan Carroll, bhí sé ag rá Aifreann beo an tseachtain seo caite ó thaobh. ó thaobh paróiste Dún Fheart nó paróiste Danesfort. Deir an Aoife Kelly, deir sí, Míle buíochas ó Ailbhe Limpkin agus dúirt Múinteoir Maria go bhfuil agus dúirt Múinteoir Joan, Múinteoir Siobhán, tá sí ag rá liom, tá camera i Séipéal Naomh Eoin so má théann tú go dtí leathanach John's Parish feicfidh sibh an Aifreann beo ansin chomh maith. So bígí ag féachaint isteach. Maith agat as sin. Múinteoir Siobhán, tá David ag féachaint isteach muintir Uí Bhroin ansin agus Aifreann ar an raidió gach maidin. Deireann Múinteoir Siobhán liom má tiúnáileann tú isteach go dtí paróiste Naomh Eoin, níl fhios agam, b'fhéidir go mbeadh fhios ag duine éigin, an bhfuil an Aifreann Gaeilge ón Priarach ag dul amach beo, níl fhios agam an bhfuil. So, sin an Céad Comaoineach, an rud a bhí chun a bheith ar siúl an deireadh seachtain seo. Agus dar ndóigh bhí rud éigin eile ana-thábhachtach a bhí chun a bheith ar siúl an deireadh seachtain seo. So deir Múinteoir Siobhán, tá sí ag tabhairt píosa eolais eile dom, webcam leathuair tar éis a haon déag maidin Domhnaigh ó Séipéal Naomh Eoin. St John's Church, Aifreann ar fáil ansin maidin Domhnaigh ag a leathuair tar éis a haon déag, is dócha an tAthair Frank nó ceann de na sagairt eile ansin istigh sa pharóiste sin. Now, an rud eile atá ar siúl, Ag tosnú maidin amárach ná tá an rith beo ag tosnú. Haigh do mhuintir Uí Leathlobhair, tá Áine agus Tadhg istigh agus tá Lucy Nic Roibeáird tar éis teacht isteach ansin. So, an rith beo, fanfaimid leis sin ar feadh cúpla nóimead agus ní bhacfaidh mé leis na teachtaireachtaí ó pháistí. An rith beo ó maidin amárach ag a naoi a chlog, ceapaim, go dtí tráthnóna Domhnaigh. sa scoil agus tá Mamaí eile tagtha anseo chun leabhair a bhailiú amuigh sa chlós. Tá an rith beo chun a bheith ar siúl. Ná déan dearúd a pháistí, táimid ag iarraidh oraibhse 3K a rith. So is féidir leat dul amach le Mamaí nó Daidí, 3K a rith, pictiúr a thógaint den am a rinne tú más maith leat, agus é a chur ar aghaidh ar leathanach Facebook, ar Twitter. Twitter, cuntas Twitter na scoile, nó cuntas Instagram rith beo, so, cuntas Twitter rith beo, cuntas Instagram rith beo, nó leathanach Facebook rith beo, agus dein tagging air, 3K for the children is a recommendation from Athletics Ireland to moms and dads rather than any of the longer distances. So, is féidir libh dul amach an 3K a dhéanamh leis na páistí, na hamanta a chur suas, And beidh duaiseanna beaga do na daoine, na páistí, is tapúla ag rith an 3K? Agus ansin rachaimid ar aghaidh go dtí na daoine fásta so do Mham agus Daid agus aon duine gur mhaith leo, is féidir leo dul amach agus 5K nó 10K nó deich míle don chéad uair i mbliana a dhéanamh. So you can run for the Mams and Dads, you can run a 5K, a 10K,

we'd ask you to take part, one of the little things we're asking you to do páistí na scoile, b'fhéidir go gcaithfidh sibh rud éigin buí, t-léine na scoile más maith libh, nó aon rud buí atá sa tigh do gach duine atá ag rith ag an deireadh seachtaine. Deir Múinteoir Máire Ruth go n-éirí le gach duine atá chun páirt a ghlacadh rith beo ag an deireadh seachtaine, go háirithe páistí Rang 1 Múinteoir Máire Ruth dar ndóigh okay so.

i gcuimhne ar Michael O'Grady agus chun cabhrú le PSPA Ireland dot ie agus ansin an leath eile den airgead ag dul go dtí clár ceoil na scoile. Beimid ag tosnú an tseachtain seo chugainn a pháistí ar rud ar a ghlaoimid Tradtime dot ie. Beidh cuntas ag gach páiste sa bhaile go mbeidh tú in ann do cheol a chleachtadh. ceol traidisiúnta ós na Naíonáin Bheaga suas go dtí rang a sé. Tá súil agam go bhfuil na feadóga stáin sa bhaile, go bhfuil b'fhéidir fidil agat sa bhaile, bosca ceoil nó pé rud atá ann chun a bheith ag féachaint air. So, sin iad na rudaí, ceapaim, ar fad a bhaineann leis an Rith Beo. All we want is everybody to take part. So, táimid ag iarraidh ar gach páiste sa scoil páirt a ghlacadh sa 3K agus ansin, do Moms agus Dads dul amach níos déanaí, páirt a ghlacadh san 5K, san 10K nó san 10 míle agus do am a chur isteach needless to mention moms and dads, all of those distances have to be done within the five mile limit of your home and we must be really careful, nigh na lámha nuair go dtagaimid ar ais, we must wash our hands when we come back agus gach rud bainte leis sin. Do aon duine atá ag féachaint anseo gur múinteoir iad, bhí Louise Ruane ansin, más múinteoir sa scoil tú nó múinteoir i scoil eile, if you're a teacher in any school, primary school, secondary school, and you want to take place in a special rás for múinteoirí, send in your time to all the accounts we mentioned, but make sure to mention that you're a múinteoir, I see Ivan Doherty is ag féachaint anseo, b'fhéidir go mbeidh Ivan istigh ar dtúis na múinteoirí, but make sure to tag in the thing gur múinteoir tú, is múinteoir mé nó I'm a teacher nuair go bhfuil tú ag cur isteach do am and gheobhaimid é sin leis an hashtag. So sin an spórt ar fad a bhaineann le rith beo an deireadh seachtain seo. An grúpa deireanach go bhfuil mé chun cainte leotha agus arís tá Múinteoir Brian an-ghnóthach ansin agus tá sé fós ag obair taobh thiar dom. Tá Múinteoir Brian agus Múinteoir Sylvia tar eis teachtaireacht a chur amach go dtí gach duine i rang a sé. Táimíd ag cur leabhair an-speisialta i gcló do na páistí ar fad ó rang a sé ach caithfidh sibh obair a dhéanamh a pháistí. Tá dán nó píosa scríbhneoireachta ag teastáilt uainn ó gach uile páiste i rang Múinteoir Brian agus rang Múinteoir Sylvia de na cuimhní deasa atá agat ar d'am in ár scoil we would like you to give us all of your memories don t-am ar scoil i nGaeilge amháin is leabhar Gaeilge a bheidh anseo so táimid ag iarraidh ort a bheith ag scríobh do phíosa atá ag teastáil iad a sheoladh isteach go dtí an scoil. Déarfaidh Múinteoir Brian liom cén lá atá ann. Múinteoir Brian, an Mháirt, an ceathrú lá de mhí Meithimh, ceapaim, an spriocdáta. So, seachtain ón Máirt seo chugainn, caithfidh an dán nó an píosa scríbhneoireachta a bheith curtha isteach. Más maith leat píosa a chur go dtí Múinteoir Brian nó Múinteoir Sylvia roimh ré agus go bhféachfaidh siad air agus go gcabhróidh siad leat feabhas a chur ar an bpíosa scríbhneoireachta, Tá mór fáilte romhaibh ach tá súil againn go mbeidh na leabhair sin críochnaithe agus ag dul amach, beidh siad i leabharlann na scoile as seo amach. Is leabhair an-speisialta a bheidh ann do rang fiche fiche atá tar éis a bheith againn. Deireann duine éigin go bhfuil zooms ar siúl ar maidin arís ag roinnt ranganna so go n-éirí libh leo siúd. Do rang a sé, táimid fós ag pleanáil cúpla rud speisialta eile agus má tá aon smaointí ag Moms nó Dads nó ag na páistí beimid breá sásta éisteacht leo siúd. So, ceapaim gurb é sin é, a mhúinteoirí atá i mbun sin, má tá aon rud eile tábhachtach fágtha amach agam tabhair reminder dom anois go bhféadfainn é a rá. Coiste Scoil Ildána, tá Múinteoir Áine ag pleanáil roinnt rudaí agus ag obair le múinteoirí. Tá a fhios agam go bhfuil tionscnaimh dheasa ar siúl in an-chuid ranganna. Tá fístéipeanna á chur le chéile, bhí píosaí á chur isteach go dtí Múinteoir Caoimhe, beidh an píosa sin réidh go luath. Agus tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag obair go dian ar Seesaw agus ar ClassDojo agus ar Google Classroom agus an obair atá á chur amach ó Aladdin. a Just a mhúinteoir, a thuismeoirí agus a pháistí Tá na cóipleabhair imithe amach go dtí rang a sé inniu. Tá siad sin beagnach ar fad bailithe anois. Ní bheimid ag cur na cóipleabhair amach go dtí na ranganna eile mar coimeádaimid na cóipleabhair sin don bhliain seo chugainn agus beidh siad ag dul ar aghaidh go dtí an chéad múinteoir eile don bhliain seo chugainn. Feicim go bhfuil Múinteoir Siobhán leaindeáilte sa chlós so b'fhéidir go ndéarfaidh sí haigh libh i gceann nóiméad nó go dtagann sí an treo seo agus níl aon rud eile ag teacht isteach ó mhúinteoirí ansin gur gá dom a lua atá tábhchtach ach leanaigí ar aghaidh leis an obair atá ar siúl sa bhaile más féidir and arís labhróidh mé le tuismitheoirí anseo i nGaeilge agus i mBéarla ná bí fé bhrú Moms agus Dads tá fhios againn go bhfuil an-chuid

we would like you to, most importantly, feel that you're enjoying the time with your children at home, ag baint taitneamh as. Mar a dúirt mé, tá Múinteoir Siobhán ag teacht i mo threo anseo. Níl a fhios agam an bhfuil Múinteoir Siobhán ag iarraidh hi a rá do na páistí. Tabharfaimid an ceamara. Seasfaidh an máistir ag spás sábháilte anseo agus tá Múinteoir Siobhán ansin. An féidir libh í a fheiscint?

Go raibh maith agat, Múinteoir Siobhán. So, táimid beagnach tagtha go dtí deireadh an tionól. Tá míle buíochas díbh ar fad as ucht an t-am a chaitheamh linn. Tar éis, bígí ag féachaint ar Home School Hub. Very special appearance on Home School Hub an tseachtain seo. Níl fhios agam an raibh sé ar siúl go fóill agus sé sin go mbeidh Cartoon Saloon. go bhfuil an-ceangal le Múinteoir Liesl agus d'fhéadfainn féachaint isteach anseo tríd an fhuinneog go dtí ár leabharlann deas agus an ealaín iontach atá ag Cartoon Saloon ar na ballaí n'fheadar an féidir iad a fheiscint tríd na fuinneoga. Beidh Cartoon Saloon agus an fear iontach sin Lenny Abrahamson, beidh siad ag caint fé chúrsaí ealaíne ansin. agus tá súil agam go mbeidh sibh ag féachaint ar an-tábhachtach go bhfuil sibh ag féachaint ar Cúla4 ar Scoil ón 10 go dtí an leathuair tréis 10 ar maidin agus ansin dar ndóigh Joe Wicks a mbíonn ar siúl ar maidin Yoga Ióga Yoga Yoga as Gaeilge ar siúl dá bpáistí agus an-speisialta arís ba mhaith liom í a lua Special mention to Donna Dunne Fitness a bheidh ag dul amach ar a dó dhéag a chlog, cúig tar éis a dó dhéag inniu agus tá Donna ag déanamh rud an-speisialta dúinn amárach le haghaidh rith beo, in áit a bheith istigh ina teach ag déanamh an chleachtadh coirp amárach, ceapaim go bhfuil Donna ag dul amach ag rith an 3K don don rith beo lena camera so maybe if you're watching Donna tomorrow ag five at five past twelve she's going to go out and do Her rith beo run for 3K agus tá súil againn go mbeidh an-spórt againn le sin. So, ceapaim gur sin é, a pháistí agus a thuismeoirí, mar a dúirt mé, tá an aimsir go haoibhinn. N'fheadar an mbeidh sé mar sin don deireadh seachtain. Téimid amach inniu, bainimid taitneamh as an grian, bainimid taitneamh as an aimsir, bainimid taitneamh as ár ngairdíní, agus an obair iontach atá déanta um I'll stay here again just for a couple of minutes uh for um for uh the uh for tuismitheoirí. Deir an Múinteoir Máise ón Coiste Scoil Glas gur seachtain na bithéagsúlachta atá ann, n'fheadar an é an tseachtain seo nó an tseachtain seo chugainn. Múinteoir Máise, Siúlfaidh mé síos arís but n'fheadar an raibh tú istigh nuair a bhí mé ag caint fé mar ag caint fé bithéagsúlaíocht, na scoile, we're going to have another look at gairdín fiáin na scoile, so ár bpaiste fiáin na scoile, at our wildflower garden, thíos anseo, tá an máistir ag fáil na steps suas dáiríre beo, ag siúl síos tríd an clós, so arís táim ag siúl thar an Astro anseo, nó ag teacht suas go dtí an Astro, an áit ag an am seo den lá go mbeadh daoine amuigh ag súgradh agus go mbeidís ag teacht amach. ag am lóin bheag chun a bheith ag súgradh sa chlós ansiúd siúlfaidh mé síos anseo agus taispeánfaidh mé daoibh arís gairdín fiáin na scoile nó the school wildflower garden obair iontach déanta an bhliain seo caite ag Múinteoir Maria R agus an obair sin leanta ar aghaidh ag Múinteoir Deirdre agus ag Múinteoir Máise i mbliana agus an-obair á dhéanamh so seo ár dtimpeallacht tá féach tá na bláth na duilleoga tagtha ar na crainn i gclós na scoile tá an áit thar a bheith deas agus glas agus seo ár ngairdín fiáin seo gairdín na fiáin na scoile mar a dúirt mé tá sabhaircíní istigh anseo tá nóiníní istigh anseo tá poipíní istigh insan wildflower patch agus tá cúpla rud ar a nglaoitear fiailí nó weeds ach tá siad álainn agus feiceann an máistir tá mé chun siúl go han-éadtrom anseo feicim go bhfuil cinn beaga corcra deasa anseo atá fiáin chomh maith feiceann sibh gach rud atá istigh i ngairdín fiáin na scoile so ná déanaigí dearúd go bhfuil seachtain bithéagsúlaíochta n'fheadar Múinteoir Máise ar thug tú freagra Freagra dom é, cén seachtain a bheidh sé ann? Tá sé sin an-thábhachtach. Bhíomar ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na Beach inné and our wildflower garden is really helping the bees to return go timpeallacht na scoile. So, sin é, a thuismitheoirí agus a pháistí, ó scoil an-chiúin go bhfuil an-obair ar siúl anseo inniu. Tá súil againn go mbeidh deireadh seachtain deas agaibh. Rith Beo GSO, bainigí taitneamh as, téir anois, sínigh isteach, tabhair cúpla euro chun cabhrú le PSPA Ireland ar GoFundMe Rith Beo, ar leathanach GoFundMe Rith Beo agus chun cabhrú lenár gclár ceoil. Dar ndóigh, táimid ag smaoineamh go speisialta ar Mhúinteoir Proinsiasa agus ar Mhuireann. Tá gach rud a bheidh ar siúl, gach míle nó ciliméadar a rithimid an deireadh seachtain seo, bímist ag smaoineamh, ar Mag, is breá liom an teideal atá curtha suas, Jog for Mag atá ann. Beimid ag smaoineamh ar Mhícheál, beimid ag smaoineamh ar Phroinsiasa, Múinteoir Proinsiasa agus beimid ag smaoineamh ar Mhuireann agus tá fhios agam go mbeidh an beirt acu siúd imithe amach agus iad ag rith agus píosa spóirt agus gach seans go mbuafaidh Múinteoir Proinsiasa an duais na múinteoirí tá sí ana thapaidh chomh maith so bainimis taitneamh as an deireadh seachtain